Tsopanotu amayi Jessie Kabwira aloza zala chipani cha dpp. Akunena kuti zomwe dpp ikupanga ku mtundu wa Malawi kumeneko ndi kulakwira a Malawi. Koma kamba zoti kuwalakwira motani, akuti dpp yalola kuti no Peter Mutharika atuluke azipita kunja opanda kufotokoza bwinobwino kuti no akapanga chani kunjako, kumenekoko nde ndikuwalakwira a Malawi. Koma kamba zoti Peter Mutharikayo sanafotokoze, mesa chikalata chija chimafotokoza kunena kuti no akupita kukapanga zake za private. Iyayi, inutu mutilole kuti tifotokoze bwinobwino motere, kunena kuti lerolitu tinangodzuka ndi chikalata chomwe no chimafotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika cha mma 2 leroli akhala akupita ku South Africa kukapanga zinthu zake za private zokhudzana ndi moyo wake basi, anangokamba choncho. Kutsatira zimenezi anthu ambiri adayankhula zambiri ndipo a Jessie Kabwira mukuwadziwanso paja abweranso nawo kuyankhulira mcp ndikuzakandakanda ku dpp akunena kuti dpp zomwe yapanga ndikulakwitsa kwambiri kunena kuti no Peter Mutharika atuluke m'dziko muno apite kunja opanda kufotokozera amalawi zimene akapanga kunjako chimenecho ndichipongwe komanso kuwalakwira amalawi. Chifukwa chani? Akunena kuti no chifukwa choti trip imene akupita Peter Mutharikayo agwiritsa ntchito ndalama za amalawi, misonkho ya amalawi, nde amalawi akuyenera kudziwa zoti misonkho yawoyo ikaonongedwa kodi no pa zochitika zotani kunjako osati ku abisebise zinthu iyayi komanso nde kutitu akaka ndikoyamba kunena kuti no mtsogoleri wa dziko lino atuluke mdziko munomo kupita kunja kukapanga zinthu koma amalawi osatani osadziwa zimene mtsogoleriyo akapanga zomwe no sizikuyenera zizikhala choncho amalawi akuyenera azidziwa china chilichonse funso labwera apa lomanena kuti kodi a Jessie Kabwira zomwe akuyankhula ndi zoona fa mukati mumvetsetse mukhoza kumaona ngati iyayi ali ndi kachifukwatu koti akakafotokozera kupangadi backup koma ndi zoona zimenezi Ndikuona ngati no dpp ndi boma afotokoza bwinobwino kunena kuti no Peter Mutharika akapanga zinthu za private mwaiona eti nde zikhalaso bwanji za private ngati zikuyankhulidwa ku kwa ku mtundu wa anthu eti za private to so zoti no ndi zinthu zimene ama, amayenera azingodziwa iyeyo mwini wakeyo ndi banja lake mwachitsanzo siungamakhale pansi nkumanena kuti ayi tiyeni tizijambula no sopano tizijambula Peter Mutharika apita kukasamba oh ah, kodi apita a- akadya breakfast kodi a- adye- adyera chani lero Na- nanga kodi no masana ano akhala kudyera chani pa menu pawo eh, nanga no akachoka apapa kodi no shati imene avalenso ikhale ya mtundu wanji tikaone ku ujeni ku ku wardrobe kwawo kumene amasunga zovala i think zimenezo ndi moyo wawo wa private ndi munthunso akuyenera akhale ndi moyo wa private mwaiona eti nde sitingamanene zoona kuti moyo wawonso ndi wa private ni moyo wawo omwe a, umangokhala wobisika kwa iwo wokha, kodi no ukhalanso moyonso wobisika pamene akuwulula zina zilizonse pa mbalambanda? Inde ndi zoona, ngati agwiritsa ntchito misonkho ya Amalawi amene Amalawi akuyenera kudziwa nchifukwa yake afotokoza kunena kuti akupita kunja akapanga zake za private, ehe, nde pamenepo chalakwikapo nde chani pamenepo? Kodi mumafuna achite kufotokozanso za private izo? Sizimayenera zizikhala choncho. Tikamatero ndiye kuti munthuyo ndiye alibensotu moyotu wina uliwonsetu wa private tu. E, in as much as munthu akugwira ntchito m'boma, munthuyo ndi civil servant. Kodi paja ndi civil servant, president ndi civil servant, sitidziwa. Koma ina kaya akugwira ntchito, kugwiritsa ntchito misonkho ya Amalawi, zikukhala motani, ndiwe public figure, komabe ukuyeneranso uzikhala ndi moyo wako wa private. Osati no china chilichonse ndi kuti zikhala pa mbalambanda china chilichonse china chilichonse aah pa umunthu wake sizimayenda choncho ka olo mmabanja kumene iwowa a Jessie Kabwila angoyankhula choncho sangamafotokoze sitiwadziwanso sitinayambe taonakonso amuna a Jessie Kabwila mwaiona chifukwa chani akamagwira ntchito apapa amakhala kugwira ntchito za kuchipani sangabwere apapa ndi ndi amuna awo ndi ajambulise chithunzi ndikhoza zoti olo atolankhani kuti ati aziwalondola ajambule chithunzi ali iwowo ndi amuna awo sasangalala nazo zonoti aa inu bwanji kodi Nini moyo wangatu wa private. Kayatu sitiziwa ngati ali ndi amuna awo. Koma even ana awo tingoti kunyumba kwawo eti? Sitingakhale pansi nkuona kuti tingalozetu kuziwa kuti a Jessie Kabwila amakhala kuti no? Nanga kodi no zimakhala chani kunyumba kwawoko? Kodi kumpanda kwawo ndikooneka bwanji? Zinthu ngati zimenezozo ndi anthu ochepa amene angaziwe circle yawo yokha chifukwa chani? Privacy. Mwayiona? Akamagwira ntchito ngati a Jessie Kabwila amagwira ntchito inde komano ali ndi moyo wawoso. osati Jessie Kabwila oyankhulira chipani ali ngati ali ni moyo wawoso ngati Jessie Kabwila mayi wa ana ake Jessie Kabwila amene kaya amakhala kuti amene amadziwana ndi ma neba ake motani za private zimenezo mwaona chimodzimodziso iwowaso chifukwa chani inu akufuna zonoti moyo wa Peter Mutharika okhawo nde ukhaleno pa mbalambanda china chilichonse aah sizimayenda choncho ka Sizimakhala choncho. Privacy imafunika mu china chilichonse. Nde kukhala pansi ndikumakamba choncho timangoziwa kuti izizi ndi ndale zija. Komano ndalezo osamatozitengera kwambiri. Of course tinafotokoza kale mu video yathu ina pompano pa Just in Tech Malawi timakamba zonena kuti ndizothekadi kuti a Peter Mutharika akhoza kukhala apita kunja kukalandira akupita kunja mwina kukalandira mathandizo kaya mwina avutika mthupi. Ndi privacy ife sitingathe kuziwa zimenezo kaya ndizochoncho kaya ndi chani zili ndizopanda ntchito kwa ifeyo chifukwa chani? Chifukwa ni moyo wawo, nanga tizichita kuwalondalonda? Munthu azilephera no kuti no ayende akapange zinthu zake apo, ayende no chifukwa chonena kuti ni mtsogoleri wa dziko lino? Iyayi, privacy yo nde ndi imeneyoyo. Zinthu zimenezo ndi za private nde kaya akapanga zotani, kaya akalandira mankhwala, palibe vuto lina lililonse, bola uthenga waperekedwa kuti no akusuntha m'dziko muno. akusuntha osati muzikangomva zoona kuti ii anapita kunjatu aa anayenda motani aa ayiayi afotokoza uthenga kapamudzitu sumangochoka osafotokoza umafotokoza kuti anthu ndikusuntha mwayiwala chapompano si Chakwera amene amasuntha anachita kuyitanitsa atolankhani ndikusuntha kuti ine ndupita ku Tanzania ngakhalenso kumene kuja sizinayende tinaona mmene zinakhalira muja komabe mwaona eti uma munthu sumangosuntha choncho ya Eh, umenewo ndesu munthu umafotokoza ndithu koma sungamafotokoza zina zilichonse zina za private ayi ayiso ayi ndero timalizabe choncho kuno kuti what is your take inu mukuonapo bwanji pamenepa tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo koma ndekuti kumaayikaso molemekeza maganizo anzathu akuti